chéad scoth, agus breathnaímid anois ar na foirne breathnú ar Chumann Shéamuis Stiofáin, meascán den taithí agus den óige acu, Diarmuid Cody, mac an bhainisteora, go leor taithí aige siúd, san líne lánchúil Seán Bergin, duine den triúr a bhí ar fhoireann mhionúir an chlub anuraidh a bhuaigh Craobh Chill Chainnigh don gcéad uair, agus i lár na páirce tá athrú déanta acu, tá Noah Manogue tagtha isteach in áit Niall Delaney, taobh leis siúd tá Cian Kenny, a n-imreoir idirchontae, fear a bhfuil go leor ag brath air breathnú ar na cuid tosaithe ansin, Ross Scanlon, Luke Scanlon ba cheart dom rá, is féidir le Luke a bheith iontach is féidir leis a bheith ciúin, caithfidh sé a bheith go maith inniu. ógánach eile in aice leis, Ed Lauhoff, a bhí ar fhoireann Choláiste Chiaráin chomh maith. Agus sa líne lántosach, Ed McDermott an tríú duine a bhí ar fhoireann mhionúir an chlub anuraidh a bhuaigh Craobh Chill Chainnigh. Breathnú ansin ar fhoireann na Seamróg, bhuel, sure, tá neart an taithí acu seo agus an méid sin boinn uile-Éireann buaite acu. Joey Holden ar ais óna chuid taistil agus é ag imirt. Breathnú ar líne leathchúil ansin, Evan Shefflin, captaen na foirne, Richie Reid, an fear idir-chontae, agus Darragh Corcoran, fear eile idir-chontae chomh maith agus sár-imreoirí iad sin. I lár na páirce Killian Corcoran leanúint ar aghaidh leis siúd agus ansin má bhreathnaíonn muid ar na tosaithe bhuel sure féach ar an triúr, Adrian Mullen ar ais tar éis trí chluiche a chailliúint, TJ Reid a chéad chluiche ag tosaí i mbliana dóibh, d'imir sé leath amháin ina gcéad chluiche agus mar lántosach Eoin Cody agus ní droch, bhuel, leaids iad na leaids eile. Níl ach imreoir amháin acu nach bhfuil bonn uile-Éireann aige, sin ná John Fitzpatrick, uimhir 15. Ar deireadh tá sé faighte acu anois agus scuab amach ansin go maith ansin ag Mikey Byrne. Mikey Byrne isteach i dtreo lár na páirce, faighte thar barr ansin. An ceann sin buailte, an bhfuil sí buailte thar an trasnán, tá sí buailte thar an trasnán, an-scór, an é Luke Scanlon a d'aimsigh? Luke, yeah, bhí sin go hiontach ansin mar rug sé air san aer mar, you know, an brú sin ar fad atá ag teacht ó Shéamus Stiofáin, sin an sórt cluiche go bhfuil siad ag iarraidh imirt, dúirt tú féin, cosúil le cluiche rugbaí, beidh siad ag iarraidh an spás a dhúnadh síos agus brú a chur ar na seamróga gach rud a dhéanann siad. Is dócha beidh ort gach uile poc saor a scóráil inniu, má tá aon seans agat. Tá gach seans agat a rá anois. Ahh TJ ansin agus í faighte TJ TJ ag gabháil thríd an pas curtha trasna. Bhfuil cúl ag teacht anseo? Tá an cúl ag teacht. Cruthaithe ag TJ agus críochnaithe ag Eoin Cody, ab ea?
Adrian Mullen ceapaim. Adrian Mullen a chríochnaigh. Bhí muid ag rá nach raibh a ainm luaite ach léirithe arís ag TJ cé chomh láidir is atá sé san aer, an pas trasna, coiscéim, báite. Like.
TJ, like, tá tá Nemeton tríocha bliain d'aois a bhfuil éiginnte thá á chur ar fad, like, na peasta bhíodar just ping ping ping thar an trasnán bhí sin dochreidte arís ó na seamróga. Is féach ar seo. Tá an ceann sin buailte ag an lán tosach agus tá sí buailte ag an lán tosach an lán tosach is ea Ed McDermott, leaid óg, leaid mór agus an-scór. Yeah an sórt imreoir gur bhreá le Brian Cody, go maith san aer, mór, láidir, fisiciúil agus scór ana dheas leis ó Ed McDermott. Shamrocks seo ag oibriú amach arís agus é faighte acu. Kenneally, Kenneally trasna anois go dtí TJ, TJ casadh bealach ann féach sin agus é TJ ag breathnú thart anois agus é ag iarraidh diúracán eile a bhualadh isteach agus tá sé sin déanta aige agus an-imirt go deo déanta ag Eoin Cody chun ligean don sliotar dul thairis. Tá uillinn ghéar aige, ní thiúrfaidh sé faoi scór an dtiúrfaidh, tá sé ag teacht amach chun uillinn níos fearr a chruthú dó féin. Is fearr a chruthú dó féin agus chun an scór a fháil agus arís breathnaíonn sé sin chomh héasca. Yeah agus tá sé soiléir arís ón ón mblúire imeartha sin, tá Eoin Cody ar leibhéal just níos aoirde ná gach duine eile ar an bpáirc i ndáiríre, an leibhéal luas atá aige nuair a fhaigheann sé an sliotar gach rud tá sé ar lánluas agus tá sé sórt you know tá sé ag cur Diarmuid Cody fé bhrú fós. Cinnte, yeah, agus arís, you know, bhí seans ag Eoin Guilfoyle cúpla soicind ó shin, bhuadar briseadh, bhí sé isteach ar cúl, ceapaim gur dhein Richie Reid block air, ach sin an leathsheans atá ag teastáil ón Village má choimeádann siad an cluiche mar seo. Ah, ardaithe go hálainn ag Eoin Cody ar aghaidh Adrian Mullen, seans ar chúl, ah, sábháilt iontach ag an gcúl báire, TJ! TJ! TJ! TJ! TJ! Ach an slí a d'ardaigh Eoin Cody an sliotar ansin, draíochtúil.
Ah, dochreidte. Arís, ar lánluas. Sin an rud a bhí mé a rá, tá sé ar leibhéal difriúil ná gach duine eile ar an bpáirc anseo. Just stab beag isteach sa talamh gur aimsigh sé Adrian Mullen. Ar bhuail sé an post nó ar shábháil an cúl báire é? Is cuma, mar bhí TJ réidh agus críoch snasta sa chúl ansin. An-dheas. An osclaíonn siad an bhearna arís? An ceann sin buailte isteach agus tá sí faighte ag Richie Reid. Richie á bualadh sin isteach sa lár agus ó! Tá botún déanta anseo, tá seo faighte ag Eoin Cody, bhfuil an cúl ag Eoin Cody! Tá Diarmuid Cody ag leanúint sé ná tá lámh amuigh ag Diarmuid a rá gur déanadh foul air beidh sé spéisiúil é sin a fheiceáil arís ach sílim go seasann an cúl. Yeah agus ní raibh camán aige so n'fheadar cad a tharla, chaill sé an camán ar a shlí amach ansin. Sin an rud atá sé sin a rá gur tarraing an camán as a lámh ach. Yeah agus arís ansin cúl ag Eoin Cody ní féidir. rudaí mar sin tarlú, críochnaithe go snasta aige. duine ar na pocanna saora go bhfuil sé in ann bheith 95 fán gcéad nó níos fearr. Gearrtha amach anseo arís. An poc amach ansin agus í faighte ar ais anois. Seo an seans ar scór agus no, isteach i lámha an chúl báire arís. Sin dhá cheann anois curtha amú. Ó, blocáil seans ar chúl ansin! Ó, Dean Mason an deartháir mór a bhuailtear na cúite fliuch ag Guilfoyle. Seans ag Guilfoyle! Sin an cúl a bhí uainn! Mar chluiche, níl mé a rá go raibh muid ar son Chumann Shéamuis Stiofáin, mar chluiche, sin a bhí uainn. Yeah, agus bhí sé tuillte ag Eoin Guilfoyle. Tá an-chuid oibre déanta aige ón uair a tháinig sé isteach. An ráta oibre, bhí mí-ádh air b'fhéidir le cúpla seans ach anois tá cluiche againn, comórtas iontach, cúilín idir na foirne. Agus anois tá an slua ag gríosadh anseo. Seo an iarracht ansin mar fhreagra díreach, bhuel, ceithre cinn curtha amú i ndiaidh a chéile. Yeah, seo an rud, tá tá na Seamróga, tá siad ag fhágáil an village sa chluiche seo. Féach air seo, Eoin arís, é istigh ag obair agus críochnaithe go hálainn.
Trí thine a bhí mórán. Ó, puc sin agus arís botún déanta agus seans anseo. Tá sí faighte anseo anois ag Shortall, Shortall, bhfuil sí anseo? Ah, píosa scil ag Shortall. Ó, stop ar deireadh. Tá puc saor isteach, bhuel? Puc éirice! Puc éirice, sílim. Yeah, puc éirice. Tá an dá lámh amuigh ag Gavin Quilty. An píosa imeartha sin ón bpoc sleasa agus an slí gur aimsigh Shortall agus féach ar seo, an flick thar an ceann freisin. Ó, ana dheas agus. Ah yeah, cur coise, cur coise bhí ann go deireadh, nach ea? Bhuel yeah, agus like sin, sin fiáin go leor ag teacht trasna ansin ó Noah Manogue, Noah Manogue a bhí ann leis an dá chos, mar sin. Poc éirice, bhí mé a rá go bhféadfadh an chéad scór eile a bheith suntasach is féach cé atá i mbun an phoic éirice, an bhfuil éinne sa tír níos fearr ná an fear seo, an cúl a fháil, cárta buí á spáint anseo. TJ Reid, d'fhéadfadh sé seo a bheith díreach taobh istigh de cheann de na cuaillí, sin an áit is minicí a chuireann sé na pocanna éirice fan go bhfeice muid cad dhéanann sé leis an gceann seo. Na cuaillí, na foirne cothrom, trí nóiméad déag go leith, fanta anseo chugainn. Á! An tsábháil déanta ag an gcúl báire trasna an chúil! Á tá an cúl scóráilte agus cé fuair é? TJ Reid. Á stop! Nach mbeadh trua agat don gcúl báire? Á, féach, cinnte, like, dhein Gavin Costigan go hiontach ansin, shábháil sé agus chuaigh sé amach go dtí an taobh agus gach rud, fan go bhfeicfimid, féach ar seo, a leithéid de shábháil, ar fheabhas! agus amach go dtí an taobh ach cliste go leor, chuireadar trasna arís é agus cé a chríochnaigh é? TJ, an ea? Like, dochreidte, ar fheabhas. Faighte ag Richie Reid arís. Bhí Richie an-chóngarach don taobhlíne ansin ach ní raibh an sliotar imithe amach. Isteach go TJ, TJ ag éirí mar a dhéanfadh iolar. TJ amach go Eoin Cody, Eoin Cody ag breathnú. Ó! An-bhlocáil déanta ansin ag Diarmuid Cody. B'fhéidir gur shleamhnaigh Diarmuid níos luaithe ach rinne sé go maith an bhlocáil ansin ach tá sí faighte ar ais ag Eoin arís. Eoin buailte leis an taobhlíne. Iarracht mhisniúil ag Eoin Cody agus nár tugadh chomh maith le Eoin Cody. Sin a dhéananns tú. Draíocht. Bhí sin go hálainn mar scór agus arís An tslí gur oibrigh na Seamróga amach é, d'aimsíodar TJ, d'aimsigh TJ Eoin Cody, deineadh blocáil air ach féach, is cuma le Eoin Cody. Tabhair uillinn níos géire, níos deacra dom agus cuirfidh mé thar. TJ ag breathnú, TJ ag dul trasna na páirce isteach sa spás agus ag teacht amach anseo. Liam Barron, bhí sé istigh, tháinig sé amach, tá sé ag teacht isteach arís. Liam Barron ag teacht amach chun cró uillinn a chruthú dó féin, an ceann sin buailte thar a ghualainn aige. Iarracht uaillmhianach ansin ag Liam Barron, Liam Barron le scór den scoth. B'fhéidir scór an lae ansin mar Liam, d'fhéach sé suas, bhí sé féachaint, bhí sé súil le rith ó Colin Fennelly trasna na páirce ach dúirt Colin no agus dúirt Liam Barron bhuel féach ar seo, a leithéid de scór, féach, bhí sé féachaint suas, cá bhfuil sibh lads agus bhuel déanfaidh mé seo, a leithéid de scór, dochreidte.
Agus na bainisteoirí ag croitheadh lámh lena chéile. Agus an scór deireanach anseo, na Seamróga 4-19, Cumann Shéamuis Stiofáin 1-19.